Imrím haca leis an scoil. Táim ar an dara foireann agus bím ag traenáil trí uair sa seachtain, an Céadaoin, an Mháirt agus an Aoine. Bainim an-taitneamh as sin. Is iad na caithimh aimsire eile atá agam ná sacar a imirt nó leabhair a léamh. Tá leabharlann iontach againn sa scoil seo agus tá leabhair den gach saghas san leabharlann. Mar shampla, is maith liom stair agus bíonn a lán leabhair staire ann. Nuair a théann tú isteach go dtí an leabharlann, tá. cás gloine taispeántais ann díreach os do chomhair agus tá sé lán de na leabhair is nua sa leabharlann agus bíonn cártaí beag in aice gach ceann agus deireann sé píosa beag faoi údar agus faoin leabhar agus is maith liom dul isteach agus iad a léamh agus ansin leabhair a piocadh as iad sin mar de ghnáth bíonn siad iontach ar fad.
Bhuel, tá cúigear i mo theaghlach. Tá deartháir agus deirfiúr amháin agam. Tá mo dheirfiúr, Helen is ainm di, níos óga ná mise. Tá sí i rang a trí agus mar sin tá sí ag ullmhú don Teastas Sóisearach. Is duine spórtúil í. agus tá sí i bhfad níos fearr ná mise i spóirt. Tá mo dheartháir, Thomas is ainm dó, níos sine. Tá sé seisean i Coláiste na Tríonóide agus tá sé ag déanamh cúrsa i mbainistíocht, eolaíocht agus teicneolaíocht eolais. Is maith leis an cúrsaí sin. ach ceapaim féin gurb é an ceol an paisean is mó atá aige. Tá mo dhaid Philip agus mo mham Fiona an-cneasta agus cineálta linn.
Chuaigh mé go Londain ar mo laethanta saoire. Chuaigh mé liom féin agus d'fhan mé le mo cholcheathar ar feadh dhá sheachtain. Le linn na seachtaine rinne mé a lán rudaí ann. Chuaigh mé go Camden agus Chinatown agus bhí mé ag siopadóireacht ar Shráid Oxford freisin. Ceapaim gurb é ceann de na rudaí is fearr a chonaic mé nuair a bhí mé ann ná an Iarsmalann Victoria agus Albert. Is áit iontach ar fad é. Tá rudaí suimiúla ó gach tíre ar fud an domhain. Mar shampla, tá seodráin dúchasach, troscán, grianghraif ó dheireadh na naoú haois déag agus an bailiúchán is mó de líníocht in aon áit amháin ar an domhan. Tá sé iontach ar fad. Molaim d'éinne dul ann, mar is déantúsán ealaíne an foirgneamh é féin. Tá an músaem suite i gceantar Londain a glaonn muintir Londain Albertopolis mar go bhfuil neart foirgnimh agus eile ann le hainm Albert nó, ar a laghad, a déantar tógadh ina ainm, mar shampla an Músaem Stair an Dúlra agus an Halla Albert ina measc. Rachainn ar ais arís aon uair a bheinn i Londain, ach fiú dá ndéanfainn é sin, táim cinnte dearfa nach bheinn in ann gach rud atá ann a fheiceáil, táim cinnte dearfa de sin. Ahh, is aoibhinn liom Londain mar bíonn an bia i gcónaí somasach, más féidir an focal sin a úsáid. Nuair a bhí mé ann, chuaigh mé go dtí an bialann Tayyabs agus bhí, bhí sin ar fheabhas ar fad agus bhí bia a raibh déanta ar thaobh na sráide agam freisin.

Ceapaim gur rud iontach é. Nuair a dhúisím ar maidin ní chaithfidh mé smaoineamh cad ba chóir dúinn a chaitheamh i rith an lae. Tá sé i bhfad níos fearr agus mothaím go bhfuil m'éide scoile an-chompordach. Nuair a bhí mé i mo sheanscoil bhí mé i scoil do na cailíní amháin agus bhí i bhfad níos mó chomórtas ann sa scoil seo maidir le smideadh agus seodra agus conas a chaitheann tú féin d'éide scoile. Ach sa scoil seo, réitíonn na buachaillí agus na cailíní go han-mhaith le chéile agus níl a lán comórtas le fáil sa scoil seo. Mothaím go bhfuil m'éide scoile an-chompordach. Caithfidh mé sciorta bréidín a chaitheamh agus stocaí glasa le geansaí glas freisin. Caithfidh na buachaillí bríste liath a chaitheamh agus geansaí gorm agus cravate do na, do na cailíní amháin, Jesus Christ, ok, caithfidh mé, yeah, I know, I said it in French, I know, and I also said le, which is French, ok, no, no, no, níl, níl mé críochnaithe, oh, well, ok. Caithfidh na buachaillí bríste liath, geansaí gorm agus carbhat tí a chaitheamh freisin. Mar sin ceapaim gur rud iontach é ár n-éide scoile.
Sna laethanta saoire seo caite, chuaigh mé le mo mhuintir go dtí Oileán na Sicile ar feadh dhá sheachtain. Thóg muid an t-eitleán, ach ní raibh an turas suaimhneach. Bhí sé an-ghaofar agus bhí an t-eitleán ar luascadh sa spéir! Mhothaigh mé tinn an bealach ar fad. Ar aon nós, nuair a shroich muid ag an óstán, thosaigh gach rud ag éirí níos fearr. Bhí an ghrian ag taitneamh sa spéir agus bhí mé ag baint tairbhe as sin, mise a rá leat.
Caithfidh muid éirí leo leithris!

An áit is úsáidí sa scoil seo. Úsáidim an áit seo b'fhéidir ceithre huaire sa tseachtain. Úsáidim an meaisín reatha, an meaisín rámhaíochta agus meáchain. Ceapaim go bhfuil sé an-tábhachtach a bheith folláin. Tá dhá chleachtadh le déanamh sa halla gleacaíochta seo, an cleachtadh aeróbach agus an cleachtadh anaeróbach. I mo thuairim, ceapaim go bhfuil sé an-tábhachtach an dá chleachtadh a dhéanamh. An cleachtadh aeróbach ná meaisín reatha, meaisín rothaíochta agus meaisín rámhaíochta agus chomh maith leis sin ag scipeáil agus an cleachtadh anaeróbach ná an meaisín brúite seo, an meaisín pec deck, agus ag tógáil meáchain. Déanaim an dá rud, agus feicim an difríocht mura dhéanaim an dá rud.